anyị chọrọ ịma dịka ka ị kọwala anyị kọmiela anyị akọmi maka onwe gị onye ị bụ nne gị nna gị ị malị ba kedu ive ị chetara maka ba na obodo gị bụ ụmụeri ama maka nne m na nna m mana nna m ka e bidogodi ka e bidogodi kedu ọgbọ ị dị kedu mgbe a mụrụ gị

onye adebe ụmụeri hmm. kedu ọgbọ nna gị dị eh, ọgbọ nna m amarakwanụ m ava hmm. maka na o tewo aka hmm. nna m nwụrụ amara m ọgba ọbụdo nne m ma gị kwudelie ndụ ekwudere m nna m ị kwudere nna gị mba onye m kwude bụ nne m Ah, so ị mara ive dịka ndị ọkwụ nna gị bụ ndị ọgbọ nya na ya bụ ọgbọ ị mara amara m ama ụdọda amara m nna m adị m obere ụwa nwụrụ Okay. Okay, and ị kwuru na ị bụ nwa ovu nwa ovu nwa ka m ovu nwa ka ị bụ nne m mụrụ anyị asaa ọnwụ gbuchaa ba niile de m ma nabọ ka m tọ ma nanọ tọ m ọrịa bụ obodo m ma nanọ tọ m nwụcha anwụ ma nabọ m tọ nwụrụ ezigbo ọnụ ọba gị ụmụnne nna gị kwanụ ị malị ba ụmụnne nna m bụ ọba bụ ebe agụ nwa agaji aten ime ndị a kedu ndị tọrọ nna gị ndị nna gị tọrọ n'ime ya ndị awa niile nwere onye na nna m lụrụ ebe agụ nna m tọrọ ya ndị nne ọ bụ ọzọ ma ọ bụ abụ nna m ada ọbara mụrụ nwa agaji bee dị ebe ọ bụ ejiri ọbara ọgbọ nna m nna gị bụ siwari n'isi Ee, onye tọkọtali ndị a onye tọkọtali ị mali kedu ọgbọ ọ dị na onye ụmụnne tọkọta nna gị nna m. ovu ị mali ịbago nwanne nna m dị na na na amaọgwụ amaọkụ amaọgwụ ma nna gị tọrọ ya ọfụma ee dị nne ma ma ọba bụ nwanne baga dị n'ọgbọ ma ị na-anụ ya nwa agaja onu nwa agaja nke anyị ọ bụ ee so na ọ nwere onye ị nwere ike ịkpọ n'ụmụeri nya na nna gị bụ ọgbọ ị ma nya na nna gị bụ ọgbọ mba so nna gị ya nọ ihe dịka ajili ajili ma ọ bụ epum ma ọ bụ iru o obosi nwere nke bụla jiri a ee ma omume nwa mere nna gị ma ọ- ee

agba abụ bụrụ ugbo mma agba abụ ọka ugbo mma nna m wee gabụrụ aji so nne ya bụzi ajili ọbụla ogbosi 1900 to 19 n'ọbụka nwatakịrị a na-asị 1906 Eh? na ọbụka dum nna gị bụ 1904 ya bụ ajili kpọmkwem Eh, ma nna m tọkọta n'ụlọ okay nne ya tọkịtara nna Eh, ama m n'ụlọ ma gbara ọnụ okay so na so na anyị anọ ibe dị ka that 1890 1892 uh, something ife dị ka ajịlịja Eh? ife dị ka ajịlịja Oh, something okay Eh, thank god thank god Mm. kedu ihe ndị ahụ ị na-ekwu ị kpọla ava ọ ụmụnne nne ya ka ọ Yes. Ụmụnne nna m. okay ndị ahụ bụ ụmụnne nne ya Eh, kedu ọgbọ ndị ya bụ ị na-ekwu ya dị va nwere abụka so va nwekwara ike inwe nwe ike A- abịa ka si agbụdaka abịa ka si agbụdaka ee so so nọ abụ ke mgbomgbo ugo na anwụ ike kawa ya abụ bụ ndị ahụ ok ok ok daalụnụ Mm. kedu ibe ị ya-echeta banyere Ụmụeri mgbe ị na-eto

ejizi ego eme maka na-eme ya na ọ na-ejerozi egote anyịnya egote anyịnya gbuo ejizi mgbe nke unu bụ ego ka unu ji mee ibe dị ka kedu arọ dị ebe ahụ mgbe e ji wee gbuo anyịnya bụ ka e mesịrị ọgụ biafra ọ bụrụ ọdịta anyị ka e ji wee mee ogbu anyịnya ahụ okay onye ikpeazụ so ịma ali gbole elu ogbu anyịnya na na Ụmụeri dịka mgbe ọ na dịka kedu ihe dịka arọ ọ bụ mgbe ahụ a na-anụ ọgụ naijiria na biafra

ịbụrụ na mba ahụ na-ebu nnọọ ee ịkwụ mma ọwa imesiwere gị anyị mgbe ị na-ekwu iwe ee mba ahụ ị na-aba Cameroon ee n'izu abịa Mhm. Ee, kedu- oke ee

ogoli be m ka ndị ka ndị ụta ndị ami wee jide m wee wee jebe nne na odibo okpocha ya na palọ nne m wee buru nri bịa duo nwunye m ma nwunye m obi ọbụla wee dị nne m ya buru nri a pụrụ ebe a na mma alarọ n'ọgwụ wee gbadagbuo ndiwe na ekike dị na

enwere egwu gwara ile m ee ọwadịnye na nnele odibo wa gbaa mba ọwadị nnele na anyị ewuju okwu na ogologo adị n'ọtụtụ alọ nna gị eru nye na adị ogwu owu dịgo nne mụrụ zagide ejide ka ọja mba

Ee, mana anyị ya-abịakwa ọzọ mm, ka anyị tụgharịkwa uche ka Ọka be anyị jiwa adị ka maka anyị nwa bụ ndị na-etonyite etonyite ka anyị matasịa ive ndị a mhm, ka be anyị dị evune daalụ rinne ee imeke ee chukwu gozie gị ngwa thank you sir